I kunie wee bịa mee kọmentị dị otu a na my video and uh, this is not the first time o teena m ma akaụntụ gị a uh, ablọkwa m gị oge mgbe nwanne m mechaa wee free gị so ichetakwa n'azụ otu a ka i si efegharị na na-amanye ọnụ na ife na ịdama nke ọwụ akọwawo but um, nke ikwuru ebe a na m na-asa gị ife i dere ebe a abụrọ ma ụjọ ma maka iwu kama na ama m na o nwe ọtụtụ ndị ọzọ dị ka gị na-aga ije dị aya na-akpa agwa dị aya ife a ga-eme ka emegide ndị aka fa dị ọcha abịara m kịta na na-asị dat abịara m n'ebe a na-ekwubi okwu na-asị na ọ ma-adịrị gị na mma ya ma-adịrị gị na mma na ife ọbụla itinyela aka ga-abụrụ gị nsogbu ịzọpụ ụkwụ ọ ga-abụrụ gị nsogbu maka na ịbịa kwuo okwu na mụnwa na-emebi ala Igbo na m bụ onye Fulani na-emebi ala Igbo ekwuo na-eme na m bụ ife ife ọ bụla ị ga-ekwu maka mụnwa ị ga-adị sure ọ kakwa mma na ikwuru ya ị- ịnọpụla anọpụ na-ekwu ya mana ịbịakwa na ịbịa na my program na-ekwu ya ee nke a bụ na ị na-egwuzi m aka n'anya mana m ma-agba nkịtị ị na-egwu m aka n'anya na ọ dịrọ ọ- nke a ọ bụlọ gị na ọbụlọ gị nene um otu i si wee kunie ka i kwuo ife dị aya m ma-asa gị ya anyị ma-asa gị n'ebe dị ebe ọ pụrụ iche ị sị na afa gị bụ Ugo ma gịwa ma ndị ọ dị ka ọ dị gị ndị nke na-eme ndị na-aga azọpụ ụkwụ ọjọọ dị iche iche na-akpa nkata ọjọọ dị iche iche n'azụ ana m asị na ife ọbụla i me bụ ife ọjọọ na ọ ga-anachiri gị azụ okwu ọjọọ i kwu n'isi mụnwa ma i chee echiche ọjọọ n'isi onye ọbụla bụ ya o- onye biafra ma onye nwa afọ igbo aka ya dị ọcha ife ahụ niile i che ọ ga-anachiri gị azụ ọ bụrụ na m bịara ebe a nọ na soshal midia ma ọ na-ekwu ka m kpaa nkata ka a ga-esi emegide mmadụ ma gbuo mmadụ ma mee ife ọjọọ ma ife anyị na anyị na-agacha gị n'obi ọ bụrụ na o doo ọ bụrụ na ife mụnwa na-eme ọ ga-adịrị gị na mma mana ọ bụrụ na ọ bụrọ ya ịnyaa gị ga-aka echi gị mma ị ga-eji eze ekpe ekwere ị ga-eji eze na-ekpe ekwere ọ bụrụ na m bịa ka m megide mmadụ ghọtago ma ọ ka m gbochiere mmadụ ụzọ ma ọ ka ka m ka m kwado ka e gbuo onye aka ya dị ọcha or na-anọ n'ebe a na-akpa nkata ka a ga-esi ga gbuo mmadụ ka a ga-esi gbuo ya ma ọ na-eso akpa nkata ife ikwuru ọ bụrụ na ọ dị na ma na ọ ga-elele gị mana ọ bụ na ọ dịrọ ya ị ga-ebu ọkụkọ ụzọ wee naba ụla ma gị wa bụ nwoke ma ọ nwaanyị kunie na-ekwu okwu ọjọọ ji na-akpa nkata ka ị ga-esi wee gbuo onye aka ya dị ọcha maka na um, ife o kwuru ka ị na-alikerọ ma ọ na- ọ na-akwado ife na-adịrọ gị mma n'obi ọ bụrụ ife na-aga gị n'obi ka ị ga-esi gbuo gbuo gbuo gbuo gbuo chụọ chụọ chụọ chụọ chụọ kwụpụ ndụ n'ike mee nke a mee nke ọzọ ị ga-eji ndụ gị wee zaa ya bụ asụsa yes ife afụ niile na-aga gị n'obi ị ga-eji ndụ gị that ife afụ ị na-ekwu ọnụ ahịa ị na-aga ị na-akpa ahịa akpa ị na-aga na ya ị na-aga na ya ị ga-eji ndụ gị wee wee goro ya na gị bụ aka na-egwu ini gwutekwa size gị na ọ gịwa ga-adakpu ya na ya ife nna mara mara m ana igbo afụ i kwuru okwu ya ga-agbara m akaebe mana ọ bụrụ na ọ bụrọ ya ọ bụrụ na ọ bụrọ ya ụta ngwa gị ị ga-asị ọ gịnị because na unu na-adịwa njikere ife unu ga-eme mmadụ ife unu ga-eme mmadụ ife a ga-eme mmadụ ị fụ ebe nwanne gị na-eme ife na-adịrọ ife na-adịrọ mma ị ga-ekwu ya pụta kwuo jiri obi sara asara gwa the person na ife ị na-ekwu nee ka o siri nee ka o siri kwuo obi gị na ya ọ bụrọ izo ilu gị izo n'okwu gị izo agwa gị zoo ife niile bịa na agwa na-achọ ụzọ ị ga-egbu mmadụ Igbo na-afụ gị ebe ọ bụ na ị na-azọ ụkwụ ebe ọ bụ na ị na-azọ ụkwụ n'ana na-eri ife a kọrọ n'ana na-aṅụ mmiri si n'ana na-ekuru ikuku na-esi ife ọkụ gburu ị ga-eji ọkụ wee sie nri wee rie nri ọ bụ na i si n'ọkụ pụta na-ebo m ebubo n'ụzọ ọbụla bụ ụzọ ọ ga-anachiri gị azụ ị ga na dịka ụwa tụwa gị niile gị na ebubo ga na-eme a ga-ebo gị boo ụmụaka gị boo ezinụlọ gị boo ife niile gị na ya na bookwa ndị ndị kwa ndị ndị sị gị ee nna jisi ike nwanne jisi ike niile ị na-agbalị mana ọ bụrụ nwa gị ma nwa gị ọbụla chọpụtara na ị bụ onye ọjọọ ma na ị na-arụ na nke na-anụ ọ ga-adịrị ya na mma abụọ m adị m ekpe ekpere ọjọọ n'isi ya aka ya dị ọcha ife m na-agwa gị bụ gị bụ aka na-egwu ini gwutekwa size gị na ọ gịwa ga-adakpu na ya onye ọbụla bụ bụ onye igbo ma ị bịara abịa ma i bu ebi n'ana igbo ife na-agụ gị abụrụ ọnwụ ife ị ga-eme mmadụ ngọzọrọ bụ fulani ị dịrọ sure ife ị na-amarọ ị na-ekwu ị na-ekwu were efi i just ka ọ bụrụ na ikwu gị i kwuru ife ga-eme ka anyị report you ọ dị ewe m iwe mana ife m na-agwa gị wụ that na ikwuchekwa obi na obi gị ọ bụrụ na otu i si ekwu ya n'ọnụ n'ebe a ka ibi ọ gadebe nsogbu adịrọ o nwerọ ife ga-eme gị mana ị zọfụ ụkwụ ịzọpụ ha anụ ụkwụ gị o nwee ka i si zọpụ ụkwụ ka i mee mmadụ ife ọjọọ ma ka ị gaa ije ọjọọ na ndị aka fa dị ọcha ka repọt ka repọt ebe ọ bụla ị ga wee kpọọ m afa ma ọ kpọọ onye ọbụla bụ nwa afọ igbo aka ya dị ọcha afa ị ga-eje na zere mmiri ma gị ma ndị ọ dị ka ọ dị gị ọ bụrọ sọ gịwa ma gị ma ndị ọ dị ka ọ dị gị ebe unu sị na ife ọjọọ ka unu mma gị na ife ọjọọ mewe igbo n'aka nri gburu ọgwụ igbo n'aka ekpe gburu ọgwụ igbo n'azụ gburu ọgwụ igbo n'iru gburu ọgwụ ebe ọgwụ na-adị gị mma gị na ọgwụ mewe imepere ọsị na i will go unpunished na mmeri gịnị ọ bụrụ na m egbugwe na mmadụ bụ ebe a na-akpakọta ka a ga-esi gbuo mmadụ o ka a ga-esi wee mee mmadụ kwopụ mmadụ ndụ n'ike maka na a na-ekwu okwu ngwere wee onye afa na-akwado na-eme ife ọ na-eme adị m akpa ka a tọọ ọgwụ n'isi anybody n'isi anybody adị m adị m anọ n'ebe a na-ekwu adị m onye anybody ma mma mba adị m ekwu okwu ife a ga-eme mmadụ ibe m mba ma gịnịkwanụ ma debe na-echere m ya wee na-aga mụ n'ihe fedo na to destiny sepụta na I will not go unpunished egwu ụwa gị ma ma ndụ gị ma azụ gị ma ahụ ike gị ma ife niile gbasara gị will not go unpunished ị ga-adị ndụ ma na-afụ ife i mere onwe gị ihe ọwụla bịara n'ụwa sị gị mba so that ụwa tụwa gị ọzọ ị fụ ebe a na-ekwuje ekwu ekwugide mmadụ ipụ ị ga-eyipụ akpụ ụkwụ gị na ụkwụ gị na ọsọ emewa maka na onye ọjọọ ka ị bụ ị bụ onye ọjọọ ya ka echiche gị niile ji wee na-aga n'ife ọjọọ n'ife ọjọọ n'ife ọjọọ niile o nwee ife mmadụ ga-agwa gị gị na ife a na ị na-eko nsụwere iji due to na obi gị dị ọcha iwe obi sịlasịla obi sịlasịla gị afọ ga-eme gị mata na nna na ọ bụrọkwa anụ niile bụ anụ oriri o nwee anụ a ga-enye gị sị mba na a da ata udene ata yes a da o nwerọ obodo na ala igbo ị ma ị ma ji anụ udene wee na-eme esi nri mba mana ebe ọ bụ na ejiri anya ejiri anya ejiri anya maka ụka m nsọ n'okwu na-ebute okwu mana gịwa bụ ugo kachiri obi wee sị m that I'm a Fulani disguised as a Biafran working with Ngozi Orabueze aka Halimatu Abubakar ọ bụrụ na afa Ngozi Orabueze bụ Halimatu Abubakar ka i si wee kwuo ọ ga-adịrị gị na mma mana ọ bụrụ na ọ bụrọ Halimatu Abubakar ị na-ekwu na-ebo dị ya na Halimatu Abubakar ka ọ dịkwa ka ọ bụrụ na i kwuru ọ bụ ka abụkwa na ị na-ekwu ya kwuo just na ewegbere m ọnụ unu na-ekwu ya na-etusu aka n'obi gịnị ife ga na-eme ị sị that na mụ na ya idelebe a hiding with Biafra as a Biafran working with Ngozi that's working with Ngozi Orabueze Halimatu Abubakar to destroy anị Igbo anị Igbo ga-agba akaebe ọ ma onye na-edestroy ọ bụrụ na na-edestroy ya anị Igbo ga-eme eme ife eme ife ọ na-eme ndị na-edestroy ya mana ọ bụrụ na ọ bụrọ ya gịwa kwuo na na m na m na-edestroy anị Igbo anị Igbo jụọ gị ya bụ ajụjụ mmiri jụọ gị a ikuku jụọ gị a ọkụ jụọ gị a elu jụọ gị a ana jụọ gị a so that ụwatụwa gị ọzọ ị fụ ebe a na-ebo mmadụ ebubo ibu akpọ ụkwụ gị na ụkwụ gị na ọsọ na-eme otu a m kwuru n'isi gị ka ọ ga-adị n'isi onye ọbụla bụ onye na-eme ife dị otu a ndị a na-eche ọwụ ọwụ ọwụ gboo gboo gboo gboo ife a ga-eme mmadụ ife a ga-eme mmadụ iru gị apụtarọ ọnụ okwu gị apụtarọ o nwerọ ife a ma maka gịwa sọsọ na i weta flag country of the world makpughe they will go underscore gbu zuo ọ na m n'afa gị mana ọ ife ị ga-eme mmadụ ife ị ga-eme mmadụ chineke na-afụ na ife afụ na nzuzo ana igbo ikuku na-eku na ana igbo ife ọbụla nọ n'ala igbo ndị igbo ji wee biri ga-agbara m ọgụ and ọ ga-abịa ọ ga-agba ọgụ a ma egosikwene gị na na aka ya dị ọcha ka ị ga n'ebe ọ nọ ọ ka mma na i kwuru ya na egbebere m ọnụ nọrọ mana nke ị bịa na-ede na platform you know why ife a abụlọ the first time na-afụ gị nwa idenia denia denia denia kwa mgbe kwa mgbe and after this mụ ama reply gwara gị again kama na m na-ekwu okwu anọ maka gịwa sọsọ na ọ bụ maka ndị ọ dị ka ọ dị gị ndị na-achọ ndị obi gị niile bụ ndị agha ka egbu ndị aka fa dị ọcha maka na mm, onye afụ ekwetarọ na gọọmenti gị i che na m na-achụ ndị Oge Nkere God forbid or ndị maazị akwa no bụ nke kwụkwara m afa kwụwacha akwa mee ife niile n'ihe o mere mere mee ọ nachikwara ya azụ otu a ka ọ ga-adị mba n'isi gịwa na ị ga-ebu ọkụkọ ụzọ wee naba ụra gịwa na-akpọ ọwa ọwụ mara gị gịwa na-eche na-ekwu na amadịọha no go punish otu a ka ọ ga-adị n'isi gị n'isi ife na-egbara ife ọbụla si gị n'ahụ wepụta ọkachasị ndị nke na-akụrụ gị aka na-akwado gị na-asị gị daa nna anyị na-agbanị ebe ọ bụ na ị chọrọ ịlaba ife ọjọọ mara gị ka na isi na na-emebi were na afọzere mmiri na ọya ọjọọ ka egwu otu a ka ọ ga-adị na eke dị n'orie dị n'afọ dị na nkwọ ekwukwere m ka chineke kere eluigwe na ala chi na-afụ na ife afụ na nzuzo ka ọ gbara m ọgụ gbakwara ndị aka fa dị ọcha because ọ bụrọ sọ m ka ị na-achụ ndị agha onye ọbụla na-ekwu eziokwu ị na-atụ aka ọjọọ na-agara ije ọjọọ na-asọkwa ụkwụ ọjọọ isi gị ga-abanye ya ị ga-ebu ọkụkọ ụzọ wee naba ụra otu a ka ọ ga-adị ma n'ife ma na mmụọ ise ise ise